Sa chéad chlár seo, beidh mé ag siúl Shlí an Earagail, an tsiúlóid is faide ó thuaidh. Beidh mé ag taisteal mo bhealach féin agus beidh mé go minic ag siúl ar an bhóthar neamhchoitianta. Beidh mé ag foghlaim fán chaismirt shearbh díshealbhaithe a bhí ina chonspóid idirnáisiúnta. Cluinfidh mé fán dóigh a choinnigh an nasc le hAlbain Tír Chonaill beo, Agus críochnóidh mé, le cuidiú Dé, ar bharr an Earagail, le duine de bhunadh na háite a sháraigh Everest. Bí liom! Tá mé ag toiseacht amach anseo i nDún Lúiche, áit atá lán seanchas agus finscéaltaí. Deirtear gur anseo a tháinig deireadh fuilteach le mórscéal Ceilteach, sin scéal a bhaineann le Balor na Súile Nimhe agus Lugh Lámhfhada, an dia págánach. Is de bhunadh na háite é an treoraí s'agam, agus tá an dú-rud eolais aige ar an cheantar. Phádraig, an cheantar seo Dún Lúiche, cad é mar a fuair sé an t-ainm sin? Dún Lúiche, is an dún sin an fort agus Lú, Lú Lámhfhada, Fort, Fort of Lú, sin a bhfuair sé a ainm. Agus sin Lú, bhí sna scéaltaí go minic. Cad é mar a tháinig sé anseo go Dún Lúiche? Tháinig sé, tháinig sé thart, taobh seo tíre ag lorg Bhalor na Súile Nimhe. Bhí brionglóid ag, ag Balor fosta, mhaígh sé go raibh an garmhac dul a mharú. Fuair sé daoine le an níon, an t-aon níon a bhí aige a chruinniú suas agus chuir sé isteach ann sa túr mór í istigh i dToraigh mar phríosúnach. Agus bhí sí istigh ansin tamall fada but, Bhí fear beag rua ansin. Ná séidh an fear rua. Bhí sé fear beag rua. Níl a fhios agam an bhfuil tú muinteartha nó nach bhfuil, but chuaigh seisean, chóirigh sé suas bréige agus chuaigh sé isteach agus thug sé amach í agus d'imigh siad leo agus i ndiaidh an caidreamh a bhí acu ansin. Bhí leanbh acu agus Lú a bhí airsean. Tháinig Lú anseo, bhí a fhios aige seo an áit a bhí Balor i bhfolach go bhfuair a chreig ansin. Agus bhí, á, bhí cath millteanach acu tamall but chuir sé an saighead fríd súil nimhe Bhalor sa deireadh agus le sin thit an nimh amach as súil nimhe Bhalor agus. Bhuail sé an chreig ansin agus scoilt sé an chreig. Bhí nimh iontach láidir ann agus. Ok, go raibh sé láidir. Agus tchíonn tú féin scoilt mhór a rinne sé sa chreag ansin agus tá tú ábalta siúl fríd, tá sé go deas ansin.
Forbraíodh ceann de na scéimeanna oibre is éifeachtaí in Éirinn anseo fosta, an Stáisiún Dóite Móna, a chuidigh go mór le daoine áitiúla a thógáil as an bhochtaineacht.
Cúpla míle síos an bóthar mór bíonn. an Stáisiún Ginte Mónadh. Sea, fosclaíodh sin in 1958. Bhí na daoine bocht ar an chósta uilig agus níor thóg an Bord Soláthar Leictreachais fá choinne déanamh airgid é, just social and economic reasons. Agus na daoine na háite ansin a bhí ag cur móin ar fáil le dó sa stáisiún, bhí thart fá 300, conraitheoir i nGaoth Dobhair ag cur isteach ar mhóin. Cheannaigh siad an mhóin ó mhuintir na háite anseo. Sea, shábháil na teaghlaigh áitiúla an mhóin agus bhí conradh mór ag cuid acu. Bhí siad ag fáil airgead. Nuair a dhruid an station bhí siad ag fáil bhí sé thart euro caoga an tonna agus bhí sé ina ioncam breá ag na daoine na háite. Cén bhliain é sin? Druideadh é in 1996. Is airgead breá a bhí ar mhónaidh san am sin. Fuair sé tamall maith, maith as. Tá nascanna láidre idir Dún Lúiche agus Béal Feirste le fada an lá. Cheannaigh William Augustine Ross, Caitliceach saibhir ar leis muileann línéidí i gceantar na bhFál, eastát Dhún Lúiche agus thug maoiniú fial do thógáil na hEaglaise Caitlicí anseo sa bhliain 1879. Roimhe sin, bhíodh ar na daoine an tsiúlóid mhaslach fiche míle sin a dhéanamh ar chois go Gort a' Choirce agus ar ais arís. Rud amháin atá sa chath fuilteach idir Balor na Súile Nimhe agus an dia Lugh, ach is é an cath is mó a troideadh anseo riamh, ná maireachtáil ó lá go lá san áit ghalánta gortach seo. D'imigh na míltí i gcaitheamh na céadta, cuid acu gan pilleadh arís go deo. Níl fágtha anois ach cúpla teach ag titim as a chéile, lena thaispeáint gur shaothraigh siad saol bocht i measc na gcreag géar seo lá den tsaol. Bean as Gaoth Dobhair í Máire Rua Ní Ghallchóir, arbh ionann scéal a saoil agus an scéal a bhí ag cuid mhór eile, as iarthar Thír Chonaill. D'fhág sí a baile féin ina déidh le saol nua á thoiseacht in Albain. Cúig bliana déag just in March an t-am sin agus chuaigh mé liom go hAlbain in June. Bhuel, shíl mé féin, tá mé dall is smaointigh mé, mar tá an oiread de sheans ansin ag imeacht ar a sé a chlog, bhfaighidh mé fhéin mo chríche teannta níos go dtí sin, taobh amuigh ar scoil, bhfaighidh mé mo bhéal, mo shuim, ag imeacht go hAlbain.

Leoraí mór ag fanacht linn agus chuir sin amach go dtí an farm muid. Agus cá mhéad séasúr a chaith tú ar na prátaí?
Séasúr?
Séasúr.
Chaith mé ró fhada acu, bhí thart ar deich gcúirt eile linn, cé go raibh siad ceathar, course bhí aois acu le hurley na bpostaí but bhí dúil agamsa dá gclann as an am sin, stair mé liom ann is go dtí. An rud ba mheasa ag na préataí na luchógaí móra. Sin an rud a ba mheasa. Bhí an oiread an-airm le scuabadh caite ar luchógaí móra, ar na luchógaí san oíche, bheadh siad ag siúl anall ort.
Ach rinn tú obair eile in Albain ina dhiaidh sin chomh maith? I 1953 thoisigh mé ar na busannaí agus bhí mé ar na busannaí fiche is a naoi bliain agus bhí dúil mhillteanach agam ann. Ní raibh mé riamh fuath liom gabháil amach ag obair. Lá amháin a mb'fhuath liom gabháil amach dá mbuailfí Celtic. Bhí siad uilig ag scairt, you know. Bhuel, bhí lúcháir ormsa because, bhí páighe mhaith ar na busannaí, mo chéad pháighe ocht bpunta, agus ansin thoisigh mé ag obair overtime, nuair a d'fhág mé bhí céad punt agam, tá sin tríocha bliain ó shin. Agus tá dúil is cuimse agat ins an cheol? 1980, d'éirigh mo mháthair tinn, Is b'éigean domh teacht abhaile. So, tháinig leat uair ar an bhealach, mar bhí mé ag dul ag na rudaí, ní raibh, ní raibh duine agam seo thar pé léith thart, bhí mé tamall maith, sular shettleáil mé síos, bhí mé ag iarraidh gabháil back go hAlbain aríst because d'fhág mé mo chuid friends uilig i mo dhéidh thall ansin. But anyway, shettleáil mé síos cibé agus tháinig,

Tá pinsean maith anois agam agus tá mé ábalta a ghabháil an uile áit chuig na ceoltaí. Téim síos go Bun Cranncha cuid mhór agus síos go Bun Dobhráin, suas go hÓmaigh, go Béal Feirste agus téim an uile áit. Tá saol iontach mhaith agam anois buíochas do Dhia.
Is léir gurb eisean fear a' tí anseo. D'oibir Máire Rua istigh i nGabhla agus í ina páiste, ciliméadar amach ó Ghaoth Dobhair. Ar nós na n-oileán eile fan chósta, bhíodh daonra measartha i nGabhla agus a scoil féin ann ach d'imigh an teaghlach deireanach i lár na seascaidí.
Bheadh cuid is mó de na daoine

Chastar tús na nóchaidí agus tá sin ag dul ar aghaidh leis go dtí an lá atá inniu ann, duine as d'uair achan lá, cáidheadh agus. D'imigh muid inár bpáistí is tháinig muid back fásta suas, an dtuigeann tú. Agus tá baint ag an oileán seo le mór-eachtra an uafáis a tharla i New York tamall.
Tá, bhuel, d'fhág deirfiúr do mo mháthair seo sna tríochaidí, leath bealaigh fríd na tríochaidí agus chuaigh sí go Nua-Eabhrac. Agus casadh fear daoithe as Gaillimh, Peter O'Sullivan, as Corr na Móna i nGaillimh, agus pósadh iad i Nua-Eabhrac agus bhí clann acu, seachtar clann acu. Agus ansin pósadh clann s'aici agus bhí clann acusan agus sin beirt dá cuid garpháistí a bhí ansa nine eleven, beirt dheartháir ar urlár céad is a seacht. Bhí siad, Peter Molano, bhí sé ag obair dó agus Patrick Sullivan agus bhí siad ag obair do firm airgid agus bhí siad ag, fuair siad total an eastát thíos fúthu agus ní dheachaigh, a dheartháir Don, ní dheachaigh sé. Agus bhí mé thall ansin ag ceann de na memorials mar dhea ann, tá cúpla bliain ó shin agus i Rockaway an áit a rabh siad ina gcónaí agus ag siúl síos faoin tráigh lá amháin mé fhéin agus Teague is mo sheanPatrick agus bhí mé ag amharc fríd na binseannaí beaga atá acu thíos ag an tráigh agus ainm duine amháin ar achan cheann, binseannaí beaga adhmaid agus bhí mé ag smaoitiú bhí dúil mhór ag Peter siad san oileán seo agus ag Patrick is tháinig siad anseo ar cuairt agus smaointigh mé fhéin go gcuirfeadh muid rud inteacht suas lena ainm ansin you know agus siocair go raibh oiread dúil aige ann agus oiread baint leis an oileán go dtí teach a ghranny agus muid ar, bhí gcuid daoine muinteartha ag Peter Mullaney, tháinig siad fosta. Dúirt Peter, is cuma cá dtéadh sé ar domhan, i Meiriceá nó áit ar bith eile, nach raibh áit ar bith cosúil leis an gcoirnéal amháin seo. Bhí dúil mhór aige ann agus dúil mhór aige san oileán.
Tá paróiste Ghaoth Dobhair ag croílár Ghaeltacht Iarthar Thír Chonaill, agus ar feadh i bhfad, d'imigh bunadh na háite chun na hAlban a thógáil prátaí sé mhí sa bhliain. Ach phill siad seo le hoiread airgid agus a chuirfeadh an geimhreadh daofa. Mar sin, ba gheall leis an dá scamhóg Tír Chonaill, lig sé daoine uaidh san earrach agus tharraing sé ar ais san fhómhar iad. D'fhág sin gur fhan teaghlaigh le chéile, gur fhás siad aníos ina mbaile dúchais agus gur roinneadh an talamh eatarthu arís agus arís. Mar sin, de réir mar a laghdaigh daonra na hÉireann ina leath idir an tOcras Mór agus an chéad chuid den 20ú haois, mhéadaigh líon na ndaoine in Iarthar Thír Chonaill de thairbhe an phráta, an práta Albanach ba mhian liom a rá. Ar an turas seo tá mé ag tógáil mo chuid grianghraf féin. Ach tá mé ar shiúl anois le spléachadh a thabhairt ar phictiúracha a tógadh níos mó ná céad tríocha bliain ó shin.
The Glass Album is in two or three different pieces. One piece in the collection of the National Museums of Northern Ireland is a set of thirty-eight photographs looking at the living conditions of Gweedore.

Tá cósta Dhún na nGall breac leis na túir chomharthaíochta seo. Tógadh iad go luath sa naoú haois déag le rabhadh a thabhairt ar eagla go dtabharfadh fórsaí Napoleon ionradh ar an tír. Níor tharla sin sa deireadh. Ach ní chuireann sé sin moill ar bith ar thurasóirí na Fraince a theacht agus sult a bhaint as an tírdhreach inniu. Dála an scéil, b'fhéidir go samhlófá cath nó cogadh leis an teideal Cnoc Fola, ach mar a tharlaíonn, deirtear go mbíonn dath na fola ar na carraigeacha anseo le luí gréine. Bhí Micí Mac Gabhann ina chónaí anseo. Ba de bhunadh na háite é agus d'fhág sé Tír Chonaill le rath an tsaoil a aimsiú i Meiriceá. Chuardaigh sé ór i gceantar an Klondike in iarthuaisceart Cheanada agus bhí fíor-dhroch-am aige leis an aimsir. Ach, sa deireadh, d'aimsigh sé an t-ór, shaothraigh sé maoin mhór agus thóg sé an teach fairsing seo i nGort a' Choirce, a bhaile dúchais. Caithfidh go raibh cuma bhog go leor ar gheimhridh Dhún na nGall i ndiaidh ar fhulaing Mickey. Tá Gort a' Choirce suite ar chósta thuaidh Dhún na nGall agus tá sé ar maos i stair. Chuidigh Ruairí Mac Easmainn, fear a chuir na Sasanaigh chun báis mar gheall ar thréatúireacht i 1916, chuidigh sé le bunú Choláiste Uladh anseo. Is coláiste í d'fhoghlaimeoirí Gaeilge. Cúpla bliain i ndiaidh bhunú an Choláiste thit rudaí móra tábhachtacha amach i nGort a' Choirce. Fear as an cheantar seo a bhí sa chéad phéas a fuair bás i rith Éirí Amach 1916. Charles McGee a bhí air. Tá sé curtha anseo agus leac de chuid Chonstáblacht Ríoga na hÉireann os a chionn.
Bhuel, is scéal iontach suimiúil scéal an Constable Charles McGee, as Oileán Inis Bó Finne ó dhúchas. Shocraigh sé dul isteach san RIC i 1913 agus bhí sé lonnaithe i Castle Bellingham, Contae Lú. Rud a tharla ná go raibh 1916 i ndiaidh tarlú, Fógraíodh an réabhlóid agus bhí siad ag iarraidh supplies a fháil. Chuaigh siad isteach go dtí Castle Bellingham, bhí na, cuid de na péas acu faoi ghunna, bhí siad ansin agus tháinig Charles McGee isteach ar rothar s'aige agus bhí dispatch leis. Nuair a bhí na supplies ag na Poblachtánaigh réidh le imeacht, scaoileadh urchar nó dhó agus scaoileadh é. Bhí eachtraí móra ag titim amach go domhanda thart fán am sin chomh maith. Cad é an ról a bhí ag Dún na nGall ann? Fuair 1,200 fir bás sa Chéad Chogadh Domhanda as an chontae seo, ceithre chloigeann is fiche as an pharóiste seo. Níl a dhath ar bith le cuimhne a dhéanamh ar na fir sin, ach fuair siad bás ar mhaithe lenár sláinte agus cinnte go raibh, go bhfuil stair. na háite ceangailte isteach leis sin. Dul siar seasca bliain roimhe sin, bhí coimhlint eile anseo, nó cogadh áitiúil, más maith leat. Cinnte go raibh.
Cogadh na Caoirigh a bhí ann, thosaigh sin thart fá 1856. Agus rud a bhí ann ná, bhí na tiarnaí talaimh, go háitiúil, bhí siad ag iarraidh tabhairt isteach an t-airgead a bhí siad a shaothrú a mhéadú, agus rud a smaoinigh siad faoi de ná na cnoic, aoirí nó tréadaithe a thabhairt isteach le caoirigh brocacha a thabhairt isteach leo agus na na tionóntaí a díshealbhú den den talamh sin. Agus caithfidh tú smaoineamh san am cha raibh Béarla ag na daoine anseo go háitiúil, Gaeilge a bhí acu, agus mar sin de, cha raibh siad ábalta iad féin a chur i láthair ag na húdaráis a rá leo, tá muidne i dtrioblóid, tá muid ag fulaingt, agus nach dtiocfadh linn seo a láimhseáil ar dhóigh ar bith eile ach dul i dtreo foréigin. Agus thosaigh siad ag marú na caoirigh. Agus ag an bpointe sin,

Ach shocraigh sé gan an t-airgead sin a thabhairt do na tionóntaí mar bhí sé den tuairim go bhfaigheadh seo isteach i bpócaí na tiarnaí talaimh ar dhóigh amháin nó ar dhóigh eile agus an rud a shocraigh sé a dhéanamh ná bád a fhostú agus assisted migration cúig phunt fá choinne achan duine do rialtas New South Wales na hAstráile a dhíol agus an t-airgead sin a úsáid fá choinne na tionóntaí a bhaint amach go dtí an Astráil. Ach d'imigh thart fá 1,200 daoine as Cloich Cheann Fhaola agus Gaoth Dobhair ar na loing nó ar na báid seo a bhí an tAthair McEncroe ag díol fána choinne agus ó thaobh Chloich Cheann Fhaola de bhí 6% de daonra na háite a bhí ar shiúl ar na báid seo. Ón trioblóid san am a chuaigh thart go dtí an chruthaíocht shuaimhneach san am i láthair i gCloich Cheann Fhaola. Tá rud amháin eile a bhfuil mé ag súil go mór lena fheiceáil. Tháinig scaifte ealaíontóirí le chéile le blianta beaga anuas le píosaí iontacha d'ealaín phoiblí a chruthú. An Cosán Glas an t-ainm ar an chonair dhealbhóireachta ar Thrá Mhachaire Uí Rabhartaigh.
Tá trí pháirt don tionscnamh seo nó an tógra agus an páirt a haon don rud nó ag obair le páistí as an cheantar agus ag déanamh deilbh agus obair ealaíon leo, le cur isteach insa seó seo. An dara páirt ná ag tabhairt deis do na ealaíontóirí atá ina chónaí thart sa cheantar a cuid obair agus a saothar a thaispeáint. mar ní raibh cuid mhór seans acu rud mar seo a dhéanamh. Agus ansin an tríú rud ná cuireadh a thabhairt don phobal a theacht amach agus ceiliúradh a dhéanamh ar an iomlán. Agus cionn is go bhfuil sé ar scéal go mór seo tig na céadtaí amach agus sin job maith sílim má tá céadtaí ag teacht amach le ealaíon a fheiceáil. Deireann daoine tá airgead gann. Ach seo ceiliúradh ní amháin na deilbhe, tá muid ag ceiliúradh an eolaíocht sa cheantar, tá muid ag ceiliúradh dúchas, tá muid ag ceiliúradh cultúr an Ghaeltacht.
Seo an tríú lá agam ar Shlí an Earagail. Baile beag gnaitheach é Fál Carrach a chuireann tús leis an taobh ó thuaidh de Ghaeltacht Thír Chonaill. Cé go meallann an baile seo lucht saoire, tá pobal dlúth beoga ann agus saol folláin cultúrtha acu fosta. Chuir ealaíontóirí áitiúla agus eachtrannacha araon fúthu anseo, mar gur áit atá ann a chuireann lena saothar agus lena saol.

Tá scil agus foighid de dhíth don obair sin. B'fhéidir gur sin an fáth gur mná ar fad iad. Bhí an stáisiún seo, Caiseal na gCorr, ar an iarnród a thug daoine go Leitir Ceanainn agus chuig an Lagán in oirthear Dhún na nGall le cur amach ar fostú nó ar aghaidh chun na hAlban. Áit uaigneach anois é, ach lá den tsaol bhí sé beo bríomhar. Bhí traenacha dubh le hoibrithe séasúir agus a gcroí lán de mhachnamh agus faitíos. Chuidigh a eispéireas anseo i sléibhte Dhún na nGall leis an dreapadóir Jason Black tabhairt faoi dhúshlán i cheann de na háiteacha is uaigní agus is contúirtí ar domhan. So Jason, this is where it's all started for you?
Yes, you're very welcome to God's back door in Donegal at the foot of the most magnificent mountain that we have to share with the world in our county, Mount Errigal. So tell me about the reality of.